adịkwa m mma kedu ihe unu na-eme na mgbede taa ọ maka na mụ na Douglas anyị chọ ije nene ihe onyonyo anyị sikwa n'ebe ahụ anyị gaa karaoke m wee sị o nwere ka ọ dị na mụ na ya pụrụ unu anọdụ n'ụlọ m sị ka m ma unu na-achọ ịga ọ maka nnọọ alo gị a masịrị m ama m nnọọ ihe arụ gị chọọ
biko kee mgbe unu na-akwado ịga hmm, elekere atọ anyị chọrọ ka anyị pụọ n'oge maka anyị ga-akwụsị n'ụzọ gotecha ụfọdụ ihe anyị ga-eji je ihe i kwu dị nnọọ ka ezigbote egwu na dị nsogbu adịrọ anyị ga-akwado dị tupu unu akwadocha ihe dịka elekere e, elekere abụọ na ọkara nke ehihie hmm. anyị ga-akwado na-eche ọkwa ya Simon nna anyị na-aganụ ọkwa ya
ị na-ajụ m ka ị na-agwa m ha ana m agwa gị o maka ihe a bụ ezigbo ohere anyị nwere mmadụ iji nwee obi aṅụrị ee ọkwa ihe ọjọọ maka na anyị anaghị aga ị na-egwu egwu mba anaghị m egwu egwu Eh, kịta ka m chetadị na e nwe ọrụ m na-arụchaghị n'ụlọ ọrụ eji m ya bata ya ka m ga-eme taa ka m rụchapụ ya taa Simon biko biko biko ana m ayọ gị biko ihe a ezigbo ohere anyị nwe ịpụ kuo ume ndụ
aghọta m ka ihe ị na-eku bụ ume ọnwụ ọkwa ya biko biko kwa achọghị m
Simon ihe a abụrọ ihe mba ị ma na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị o nwe ka anyị ga-esi nọcha n'ime ụlọ anyị chọọ ka anyị pụọ apụọ ka ikuku ọma kusa anyị ọ ikuku ọma ka ọ chọrọ ka o kusa ya ọ bụchakwa na ikuku adịrọzi ebe a ọkwa ya ikuku adịrọ ebe a ya gee ntị Victoria anyị na-enweta onwe anyị dịka di na nwunye tupu i buru onwe gị bịa bịa bịa inye anyị nsogbu biko

hmm? kee ihe kpatakwanụ ị chọrọ itinye nsogbu na etiti mmadụ naabọ mụwa etinye nsogbu o nwekwa nsogbu m na-etinyere ha mana kwa agwa gị na Simon Wike ọ bụ na obi ya anabatarọ ebe anyị chọ ije
Douglas kedu ihe na-emedị enyi gị nwoke kedu ihe o ji nwee obi chichichi aka chichichi ihe niile chichichi onye ebere m na-emere bụ Doris o Victoria wepụ obi na alụmdi na nwunye ha tinye obi na nke anyị
Douglas hmm? ị kwesịrị ịkpọta enyi gị nwoke a debe ya sị ya nọdụ ana ị gwa ya okwu ka o nwee akọnuche o nwere akọnuche gwakwanye gị mana ọ sịgo na ọ chọghị ije ihe ọ ma ọ dị mma Victoria e nwekwanụ ike ọ bụ na Simon enweghị ego ga-ejikwa ihe anyị nye Douglas ọ taa bụzi ị na-enyere ya aka akwụ ụgwọ kedu ihe nke nke a ji wee bụrụ iche mba mba mba mba ya n'ihu ụmụ ya na-akwụ ụgwọ ihe niile mba nwoke na-enwe ugwu
mgbe ọbụla ị na-agbachitebele ya gbachitebelenụ ya nụ nke a abụghị ịgbachitere ya simon bụ onye isi ezinụlọ ya ihe ọ bụla o kwuru na-eme ọ sị na ya na nwunye ya ama nso anyị jee ebe nwa ha ama nso anyị uche bụ akpa simon ne o nwedịla ihe m mere gị ee ị na-akpacha anya eme ụmụ ihe a nụnwa ka ị taa m afụfụ emelụ m gị njọ Doris emezina ihe a ka ọ nnukwu ihe ihe a bụkwanụ obere ihe hmm. Hmm? Doris ụgwọ nwa ka a na-akwụ m ana m akwado onwe m ọfụma tupu m emefuo ego ọ bụrọkwanụ maka ego ọ bụrọ gịnị ọ bụrọ maka ego ee ọ bụrọ maka ego ọkwa ya ya bụ eh, mbụ karaoke nwa ya na ihe onyonyo anyị na-eji ekiri asọ mmiri m ka m ga-eji kwụọ ụgwọ ọkwa ya asọ mmiri m ịnụrụ ka Victoria sị na unu ga-akwụsị n'ebe a na-ere akwa unu egoro ihe agwalị gị na m na-ego ihe ọbụla agwalị gị na m na-ego akwa ka akpụ ụkwụ ee ọkwa naanị obi aṅụrị ka m chọrọ ịga nwanne akụkọ Mike Ejeagha a na-akọnụ ị na-akọ i ruo ebe ahụ kịta ị fụ ọmalịcha akpụ ụkwụ na ọmalịcha akwa ị sịbe m ee m- nna m gonyere m gonyere m achọrọ m nke a achọrọ m nke a m sịzie mba m bụrụzi onye ọjọọ mgbe ahụ m ewerezi anya ihere goro ya
Simon ị na-anọkatadịkwa eche maka m o nwedịkwa mgbe ọ na-abịa ị nọkata ị na-eche ezigbote ihe ga-eme m obi mma ee eh? naanị oge ọbụla ihe ị na-eche maka ya bụ e, e, ego ole ị na-emefu ego na-esi gị n'akpa apụ sọọsọ ya ọ gwụ oh! ee eh.
kịta i kwetazi na ọ ego ka m na-emefu Echere m na ị sị na ọ bụrọ maka ego. Biko Simon chezọ chezọzie ya chezọ nnọọ.
Ndị be anyị nọ gị. A sị ka anyị tụọ ọba n'ezi. Ngwa
unu jee nke ọma o na mụ na nwunye m nọ ebe a enweta onwe anyị. Nwetakwanụ onwe unu o. Ọ dị mma o. Maka na ụwa achọpụtago na otu dị mma ka di na nwunye nọdụ n'ụlọ bụ ịnọkọ ọnụ n'ezinụlọ.
kedu ụwa chọpụtara ya ofu onye ọkammụta na ofu mahadum agụrụ m maka ya o nwekwa ebe mụnwa gụ na nwoke ọbụla nwere obi enweghị akọ na uche nwee aka chichichichichi n'ofu mbọsị nwunye ya ga-esi bịa buru akpa ya nakwu papa ya Victoria! Hmm?

Gịnị bụ ihe a? Ah,
ana m achọ ụzọ anyị ga-eji nweta onwe anyị n'ụlọ ebe a. Hmm.
Egwu.
Mba. Ị na-agbarụ ihu gị kemgbe Victoria na Douglas si ebe a pụọ. M asịzinụ ka m chọọ ụzọ anyị ga-eji nweta onwe anyị n'ụlọ ebe a. ka anyị kirie nke anyị ebe a Hmm?
ọkwa kama ị ga-ekwe ka anyị soro victoria na douglas pụọ ga nwee aṅụrị i buru ihe anụnwa bute ka anyị nwee aṅụrị ee onye ahịa uru mbanụ abụrọ m onye ahịa uru Eh? enwegasịrị m ihe onyonyo ọhụrụ anyị nwere ike ikiri ọ ka anyị chọọnụ ofu kiriwe
ọkwa ị chọrọ ịghọta ihe m na-ekwu kedu ihe m na-aghọta ihe m na-ekwu bụ na ụlọ onyonyo na ụlọ anyị abụrọ ofu ihe ọ dị iche ee otu ụlọ ahụ si gbachicha ọchịchịrị ya eme ihe ọbụla ị na-enene ọ na-aba gị ahụ ọ bụrụ ma nke a nke a abụrọ nsogbu ọkwa ma a gbanyụsịa ọkụ niile mechicha ụzọ niile ọ dịzi ọchịchịrị
kekwa maka ụda ya maka ị na-enene ihe ọbụla n'ụlọ onyonyo ee ọ na-ada gbimgbim ebe niile a na-ama jijiji ụda hmm. ee ọ bụrụ ma ụda ihe onyonyo ya ihe ọ na-ada n'ụda ọkwa i tinye ihe onyonyo otu a ị gbalitecha olu ya ee o nwere ike ịkpọchidi mmadụ ntị hmm.
Hmm. nsogbu adịrọ ngwa kezi ka ị ga-esi mee karaoke hmm? ma anyị nenecha mgbọmgbọ ihe nkiri gị nwa kee ka anyị ga-esizi mee karaoke
Doris ị na-anwa ike gị niile ka ị kụda mmụọ m ọ bụrọ eziokwu ọ gụwa ọ gụwa bụ onye jụrụ na anyị ama nso ndị enyi anyị pụọ ilo ga nwee aṅụrị kute ume ndụ ee ị sị na m na-ekuda mmụọ gị ọ bụrọ eziokwu gụwa bụ onye na-ekuda mmụọ m
hmm? kwere n'ihe m kwuru hmm? ana m ekwe gị nkwa na ọ ga-amasị gị hmm? ka anyị nọrọ ebe a taa ọka kirie ihe onyonyo hmm? ọ ga-amasị gị bikozianụ ekwerọ m ekwerọ m Victoria na Douglas nọ n'ilo enweta onwe ha enwe aṅụrị ee ị chọọ ka ka ka nọ ihe a ka ibute n'ihu m sị na otu anyị ga-esi nwe aṅụrị mba o, mụ ekwerọ ị bụ onye ahịa uru Ee, Doris, ịkwala na m agbalị ọkwa ịkwala na m agbalị hụ ọmalịcha nwata ụka m ụmụ nnọọ Victoria n'ụwa gị ochie ma nke a ma nke ka na-abịa ọfụụ na ndụ gị niile anwakwana anwa ị na na-ekwu anwakwana anwa wee nupụ m isi ị nwaa ya anwa nye gị ntị gị taa Douglas na ndụ ọzọ na-abịa onweghị ihe ga-ejikọ mụ na gị na ahịa a na-agba nkịtị ị na-eko ka ị ma ama afịa kedu ihe na-eme gị kedu ihe bụ nsogbu gị Douglas kedu ihe bụ nsogbu gị ọ na-abatakazi n'oge ọ dịkwa na mma ọ nwoke m a o jiri ebe anyị je igote akpụkwụ nụsaba ọgụ kụba ọkpọ cheregodi cheregodi ọgụ ọgụ ọgụ eji ọkpọ na ịma ntị alụ ka ọgụ ịkọ ọnụ ọkpọ nwanne enyi gị nwoke egbuchago ọchụ hey Douglas ọ gịnịzi ka eme m ebe ọ bụ na Victoria ebidogo ịkọ akụkọ a ya kọtọfụ ya jụọ ihe o mee o nwere ihe m me o nwere ihe m me nekwanụ anya ka m kọọrọ unu ebe anyị na-ego akpụkwụ ekwentị ya kụọ ozugbo ọ kụ ọ chọghị ịza ya n'iru o zuzupụọ ọ pụ n'ezi ofu nwoke abata ebe ahụ sị m nne biko iwe gị ewekwa iwe gị adịna ọkụ akpụkwụ naabọ a kee nke ka mma m sị ya na ọ nke a ka mma mm. ọ sị ya chọ igoro enyi ya nwaanyị mm. sị m ọ ka m jiri ọkpa gị ma na ọ ga-amakwa mma m nye ya ọkpa m mm. ọkpa m ka ọ na-etinye eh, akpụkwụ nke a esi ebe o si takapụta were ọkpọ kọmando kpimkpimkpi victoria ihe na-ewe m iwe kịta bụ na akụkọ ị kọ bụ nke bụ nke a sa mmiri kọọ ya otu o si dị douglas kedu asị dị n'ihe m kwu simon ọkwa ị ma m na asị asị mba simon ahapụ m victoria sọsọ nkeji atọ nkeji oge atọ atọ ka m hapụ victoria wee chọrọ iweta ihe nwa wee batazie

Simon ihe na-achị ka ọ gị na ukwu abụrụ ọba Douglas nekwa anya ka m gwa gị ka taa bụrụ izizi na ikpeazụ mụ na gị ga-apụ apụ i wee chuo m ị nwaa ya anwa ọzọ m gwa gị onye m bụ ngwa nna m ya kwa na-egbu mbe Victoria ị kwesịrị ikele Chukwu na i nwe ihu ọma n'ọzọ ụzọ nwoke aka ntị dị ike gịnị ka ị gara ime nwoke aka ntị

ifugo na mmechu ihu niile na-abụkarị ngọzi ifugo na ya ọ nwere so aga ọ kwa mgbe a na-alụ ọgụ a o nwere ike ha na-apịa ọkpọ na-ama ụra ihe ọzọ tie m n'anya tie m n'imi ọnụ anya eze adapụ
onye ahịa uru ka ị bụ

ihe mee bụ na anụ ụdị na-enwe ahụ bụrụ ọsọsọ ya bụ ihe m ma melụ mana ị ma ụdị nwoke i nwe ike esi ụzọ ọzọ wee soo ya
Doris ị na-achọ ịkọwata na mama ngwa nwụzi nwoke ọbụla okwu maka maka onye maka Douglas onye ka ọ bụ
mana ihe m na-ekwu bụ na ị ka akọwata Douglas onye ọ bụ tupu i nyere ya aka kedu ihe na-ekwuru otu a onye na onwe si na ọ pụrụ ije za ekwentị ya ka ọ pụrụ ka nwata nwoke a bata ị ma mgbe mụ na nwata nwoke a na-akpa nkata akọkwara m ya na mụ na di m so na ọ nọ n'ezi ọ sị m na enyi ya nwaanyị ka ọ chọ igotere akpụ ụkwụ ọ gwụchakwa o teghị aka Commando adabata were ọkpọ sụbe ya
hmm. mana otu a ka Douglas si eme mgbe unu na-ayị ode mmeruchi otu a ị ma na mgbe a na-eme n'enyi nwaanyị na enyi nwoke ọ na-eme ụdị ya e chee na ọ ịhụnanya hmm. ị ghọta mana nke ọ na-eme kịta gbagwoju m anya aghọtarọdụ m ya ị ma na ụjọ na-atụzi m i kwughị eziokwu egwu unu na-atụkwukwa m ọ kwesịrị nnọọ ka unu abụọ nọdụ ana kpaa ezigbo nkata
ama m ihe m ga-eme m ga-enye ya ohere ohere bụ otu onye m ga-esi n'ụlọ a pụọ taa ee eh? Victoria ekwuzikwana ee ekwuzikwana ka otu m ekwuzina apụchago m a na-akọ ka e si wee pụọ ọ nọ n'iru gị ka Douglas sị na ọ ga-ama m ụra di m na-anụ anụ mepee ọnụ o ji eri ji na ede sị na ọ ga-eti m ihe Hmm. M ga-apụ n'ụlọ a n'abalị a. Dougie, ọ gị ma na ị gaghị aga n'ihu otu a?
Hmm. Ya ga-abụ n'ichekwaba ihe m nwere. Ọ bụrọ ihe m na-ekwu, ihe m na-ekwu ka ike gbasatụ n'aka m. nyetụ Victoria obere ohere ana m agbasatụ aka enyetụ Victoria ohere ị mara na ụmụ nwaanyị i nyetụ ha obere ohere e yie gị egwu negodu obere ohere nye Victoria e, ebe nwaanyị je nwoke nwanne amaghị isi na ọdụ ebe na-akpị aka Victoria adịghị otu a ọ gaghị agba n'iro eziokwu maka na ọ bụrọ nwaanyị ka ọ bụ kedu nwaanyị na-ada adaba n'ọnwụnwa Dogito ihe m chọpụtara bụ na i nweghị ntụkwasị obi n'ebe nwunye gị nọ ọ dị mma ihe m ga-eme bụ na m ma-eje gote ụdọ m kedosiche Victoria m kesie ya ike ọ ma mgbazi n'ilo Victoria ihe ị na-achọ ime kịta ga-eme ka okwu ka njọ Doris kedu ihe ị na-akọ dị ihe a ọkwa gị na-anụ mgbe m na-ekwu na nwoke ọbụla weniri aka tie nwaanyị ihe na arụ nke ọnwa n'azụ ya ka di m sị na ọ ihe ọ ga-eme m m ma ndikwa nka anachago m mana ịgwa gị eziokwu ihe ị na-achọ ime kịta nwezi ike ọ bịazie o tizie gị ya bụ ihe
ị na-agbagwoju m anya ị mara onye ị nụ Douglas bata kịta nwa fụ gị ka ị na-akwakọ ngwongwo ọ dịghị ya hapụ ya ogo otu a ị ma na okwu ọzọ ebido achọ dị m ịma Douglas na onwe ya ma nkwere ka i si n'ụlọ anụ pụọ n'abalị a m sị gị na m achọghị ịma ọ bụrụ eziokwu ama m na ọ iwe na-ewe gị ee wetuo obi chee echiche ọfụma ị nụ Doris o nwere ihe mekata ka m larụ ebe a n'abalị a nwere ọdị anachago m anakọ ka m sị na hmm. Victoria hmm? ị chọrọ ikpezi okwu a ka ọ na ị chọrọ ikpezi ya maka na ị chọọ ka alụmdi na nwunye gị na-aga n'ihu ị ma na ị ya-ewetu obi iwe na-ewe gị i dosie ya n'akụkụ chee echiche ọfụma ọ bụzikwanụ na ị chọrọ nsogbu adịghị kwakọwa ngwongwo gị aya m enyere gị aka ka ọ m chọtalụ gị akpa ukwu nke nke chọ
chọpụkwa Victoria, ọ dịgo nkwadebe ịyọ m mgbaghalụ
ị sị gịnị akwadogo m ịgbaghalụ Victoria mana ọ bụ na Victoria abịaghị ebe a o wee gafee nkeji oge abụọ ee Victoria ga-ede ya bụ mgbaghara ede o nwerọ mgbaghara ọbụla Victoria ga-ayọ gị gị nwa bụ onye kwesịrị ịyọ ya mgbaghara maka na ị tụkwasịrọ ya obi maka na m atụkwasịghị ya obi mm. ee kedu ụdị nwaanyị ọ ga-abụ o je ebe igwe mmadụ nọ ọ hapụ nwoke ọ na-amaghọ dị ka ọ na-ebichara ya aka na-eme ihe nwa kedu ka m na-esi tụkwasị ya obi ọ gbara ya n'uche o chezọrọ onwe ya nụ oo ọ chezọrọ onwe ya ya otu a ka Victoria ga-esi chezo onwe ya na ọ bụ na ya na nwoke nwa nọ n'ime ụlọ na-esori o mepere ụzọ n'igwe ma asịzie m na ọ ekwensu unu ejikwana m gwuo egwu Douglas ee eh? ịgwa gị eziokwu mgbe ụfọdụ m na-adị eche kedu echiche ndị na-agba gị n'uche ebe ka o si abịa ka ị ya-echekata n'ụwa uche gị gbaluo ebe ahụ gee ntị Doris ọ bụkwa na ị ma Victoria mm. gwakwa Victoria ka o si n'ime ụlọ sekpụrụ anị bịa ebe a yọọ m biko gwakwa ya maka na ọ bụrụ na ọ bịara kịta ọ ga-ede ya bụ mgbaghara ede ọ decha ya mpa ya ebie ya aka mma ya ebie ya aka ụmụ nwanne ya ebie ya aka ma n'ise nwa ebie ya aka ma ndị isi obodo ha ebie ya aka ma igwe ha ebie ya aka gị na-egwu egwu
jee gwa enyi gị nwoke okwu
mba jee gwa ya okwu ọzọ maka o kwechiri na nwunye ya ga-abịa bịa yọọ mgbaghalụ mụ nwa enweghị m ọnụ m ga-eji gwakwa Victoria na ya ma otu ahụ
eh, ọ dịkwa nke ga-ahapụzi naanị hapụzi ya mba ọ dịrọ mma ha adịghị eme anyị otu ahụ ọ na-adị abụ ọse gị n'isi otu a nwa anyị nwee nsogbu ọkwa Victoria ba- na- na-ebu ụzọ abịa ekpezi anyị kedu nke bụkwa na ọsị m n'isi Hmm? ị na-achọ ikwu na abụ m ajọ di mbanụ bịa were okpu eze na ọ gị bụ di kachasị mma n'ụwa niile ehen ka ọ bụrụ nwa m ga-alụ ọgụ n'ezi maka na nwoke ọzọ na- na- na- na-agwa nwunye m okwu ọkwa m m hapụ ha nye ha ohere ka ha kpachaa nkata ehe m o nwedịrị ike nke nwoke akwụọ ụgwọ ihe niile o gotere Simon Ehe, kedu ahụ ị ma na Douglas na-emeka akọ na ọ ma ihe na ọ ma ihe mana enweghị ihe ọ ma ụbụrụ eke ka o bu Eh, ihe ọ kaara ime wụ nnọọ ọ chọọ ofu ebe zoro nọrọ ebe a na-enyo ha nwoke ha kpacha nkata ha kpakpakpakpakpa ọ kwụọ ụgwọ ọ zụzụcha ihe niile ọ kwụ hara n'ụgwọ ọ mapụta hmm? kpọrọ nwunye ya gashi ike
Simon nya ihe a ka ị kaala ime ma ọ bụrụ gị wa ọ na ọ dịrọ mma Hey!
Simon, oge ụfọdụ eh, adị m aghọta gị hei ị na-agbawa m obi ịgwa gị eziokwu ee eh? meelụ onwe gị ebere Doris kedu nke bụkwanụ m obi kịta kedu ihe m mere ya ihe ị chọ bụ na ka m ka m lụbazie ọgụ n'iru ọgụ ya ka m lụbazie ọgụ maka gịnị ụmụ nwaanyị ma di ụmụ nwaanyị chọrọ achọ n'ụwa kedu ụmụ nwaanyị chọrọ
bịa Victoria ekpebigo m ihe ị nwere bụ naanị nkeji iri tupu ụzọ amara emechie ụzọ amara emechie ebe ụzọ amara gị nwee ịyọ m biko maka njọ gị niile na m wee gbaghalụ gị sekpukwa anị kịta yọọ m biko Douglas ị mepere ọnụ anyị ji eri ji na ede wee sị na ị ga-eti m ife hei nekwa ya ka m gwa gị jide ntị gị aka mbọsị ọbụna ekwensu kwakatara gị i wee wenie aka gị wee de m ya n'arụ Douglas mbọsị ahụ ka alụmdi na nwunye a ga-ebi
Victoria kedu ihe kpata na gbabụrụ na-ekwu okwu enu enu ọ dị obere ihe mee ị sị na alụmdi na nwunye gị mụ na gị ga-ebi achọrọ m ka m na-ekwu ya ka ọ na-ada gị ụda na ntị ka ị na-aghọtakwa
ala na-agba m ala na-agba m ọ nọkata m bie gị aka a sị gị m amala ego ole m mefu n'isi gị ma ji ma ọkụkọ ma ewu ma ụtaba nyecha ndị be unu ọ bụrụzi imetụ gị aka ibi gị aka ọ dịkwa mma na ara ada agba gị hmm. Hmm.
ị ga-ayọzi m mgbaghalụ nwa ana m ayọ gị mgbaghalụ o nwe ihe m me gị bịa Victoria Victoria yọkwa m mgbaghalụ kịta maka na o lue echi o fee echi ee eh, i dezie ya bụ biko n'akwụkwọ i dechaa ya nna gị ebie ya nne gị ebie ya aka anyị ise ebie ya aka ụmụnne gị ebie ya aka ma ndị ichie be unu ebie ya aka ma igwe unu ebie ya aka eziokwu ee eh. ka m kwakọzie ka m nakwuru nna m m ruzie be anyị m detezielu gị akwụkwọ ndị be anyị ebie ya aka ndị ichie ebie ya aka nna m ebie ya aka nne m ebie ya aka ụmụ nwanne m niile ebie ya aka ha ncha ebie ha aka